igbo ndị ọma na-ege ntị unu anọdụla anyị chọrọ iwetara unu akụkọ ifo nke ụbọchị taa dịka anyị meburu n'ụbọchị nke gara aga mana taa anyị ga-akọ akụkọ gbasara mbe na ngwere mana tupu anyị amalite anyị ga-ebu ụzọ gụọ egwu ndị a na-agụ tupu akọwa akụkọ ifo anyị kọsịa anyị agụọkwa egwu nke anyị ji ala

ifo chakpii Wọọ! nkịta nyara akpa Nshi agwụla n'ọhịa. ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma o nwere otu mgbe otu mgbe eruole gafee n'ala ụmụ anụmanụ n'obodo mbe ha nnu kọrọ n'obodo mbe ha mgbe ha na-elele anya ọtụtụ oge agaala ha enwetabeghị nnu n'obodo ha ha gbakọrọ chepụta na ha ga-ezi mbe ka ọ gaa n'ahịa ga gotere ha nnu mgbe a họpụtara mbe ndị amaala wee gọọrọ ya ọfọ sị ya na onye ọbụla na-echere ya echiche ọjọọ ga-ebu ụzọ anwụ na egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela na nku ga-akwapụ ya na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada na nwa ọkụkọ nwe mwemwe ọsọ ka ha gọchaara mbe ọfọ a niile ha niile wee kwe isee mbe wee malite nyara akpa ya pụọ njem gawa ahịa ịga zụtara ndị obodo ya nnu ka mbe gachara ahịa zụtacha nnu na-alọta mgbe o rutere n'obodo ngwere ha n'ihi na ọ gafere obodo ngwere ha tupu ya eruo n'ahịa ebe ọ gara ịzụta nnu ngwere gbapụtara were mma gbubie akpa nnu mbe bu buru ya gbalaga mbe wee gaa ga kpọkọọrọ ya ndị ikpe mgbe e kpechara ikpe ikpe laara ngwere maka gịnị ndị ọkaikpe sị na ngwere sị na ọ bụ akpa nnu ọ hụrụ n'ụzọ na mbe ebughị ya n'isi na ọ bụ akpa akpa nnu o butere n'ụzọ ka o bu laa e kpechaa ikpe ahụ ikpe wee gaara ngwere mbe onye oke amamihe ewee gba nkịtị o ruo n'otu ụbọchị ngwere si n'obodo mbe ha na-agafe mmiri wee malite zowe ngwere gbara gaa n'otu ọnụ gaa were isi ya fanye n'ọnụ ahụ mana ọnụ ndị dị n'obodo mbe ha emighị emi ya wee bụrụ na ọdụdụ ya pụtara apụta mbe gbabakwara n'ụlọ gaa weta mma nke ya bịa gbubiri ọdụdụ ngwere ngwere wee tie vụọ sị gịnị ka mbe mere ya ihe a wee gaa kpọkọ ndị ikpe mgbe ndị ikpe kpechara ikpe wee laara mbe n'ihi na mbe sị na ọ bụ ọdụdụ ọ hụrụ n'ụzọ ka o gbubiri ụgwọ na ụgwọ wee taa na ya bụ nke onye na-eme ya bụrụ na o nwere ihe ị na-eme mmadụ ibe gị chetakwa na otu ụbọchị ụdị ihe ahụ na-eche gị ndewonu maka ige anyị ntị

egbe nwe nge ugo nwe nge nke dị mma tụwakwa ya tụcha nke adịghị mma tụwakwa ya tụcha ewu rie ji ngwere na-ekwe n'isi ma ewu erighị ji ngwere na-ekwe n'isi tụrụ nwoke tụrụ nwaanyị tụrụ ngwere ọnụ ọjọọ